Oíche Shamhna Oíche Shamhna a bhí ann. Bhí an tae thart agus bhí an-spórt ag na páistí sa bhaile. Tar éis tamaill, d'iarr Tomás cead dul amach ag cruinniú airgead. Tá cead agaibh cinnte arsa Mamaí. Ach caithfidh sibh seanéadaí a chur oraibh féin ar dtús. Cuirfidh mise rud éigin oraibh freisin, arsa Daidí. Ní bheidh a fhios ag aon duine ansin cé sibh féin. D'ullmhaigh na páistí iad féin don spórt. Chuir Tomás cóta mór air agus seanbhríste lena athair. Chuir Áine gúna fada a máthar uirthi. Chuir sí hata ard a raibh cleite ann anuas ar a ceann. Tá sibh róchosúil libh féin fós, arsa Daidí. Ní dhéanfadh sé sin an gnó agus sibh ag dul thart ó dhoras go doras. Ansin fuair Daidí bosca dathanna, scuaibín agus cupán uisce. Chuir sé dathanna geala thart ar a mbéal, ar a srón agus os cionn na súl. Nuair a bhí sé sin déanta, rith na páistí go dtí an scáthán. Féach an bheirt againn anois, arsa Tomás. Tá tusa cosúil le bean sí, a Áine. Agus tá tusa cosúil le leipreachán, arsa Áine. Tá súil agam go mbeidh pota óir agam ag teacht abhaile dom, arsa Tomás agus é ag gáire. Leis sin, rith Pingin isteach. Thosaigh sé ag tafann nuair a chonaic sé an bheirt pháiste. Ach nuair a chonaic sé cé a bhí ann, léim sé suas ar Thomás agus thosaigh sé ag tarraingt a chóta. Bhí an-áthas ar an mbeirt acu a bheith amuigh an oíche sin. Chuaigh siad thart ó theach go teach agus ní raibh a fhios ag aon duine cérbh iad féin. Fuair siad a lán airgead, milseáin, liomanáide agus brioscaí. Ach nuair a tháinig siad go teach Liam, cé a d'oscail an doras ach Liam féin. Ní raibh a fhios aige ar dtús gurbh iad a chairde féin a bhí ann. Tar éis tamaill, tharraing sé an cleite amach as hata Áine agus thosaigh an triúr acu ag gáire. Tá a fhios agam anois cé hiad an bheirt chustaiméir atá anseo agam, arsa Liam. Cuirfidh mé seanéadaí orm féin agus rachaidh mé thart in éineacht libh. Agus bí cinnte go gcuireann tú dathanna ar d'aghaidh freisin, arsa Tomás leis. Níl aon bhosca díobh sin agamsa, arsa Liam, ach déanann píosa guail an gnó go breá. Chuaigh Liam leo ansin nuair a bhí sé réidh agus bhí an-oíche ar fad ag an triúr acu. Ní raibh aon phota óir ag an leipreachán ag dul abhaile dó, ach bhí siad go léir sásta mar sin féin mar bhí punt an duine acu. Bí ag Léamh! Oíche Shamhna. Oíche Shamhna a bhí ann, bhí an tae thart agus bhí an-spórt ag na páistí sa bhaile. Tar éis tamaill, d'iarr Tomás cead dul amach ag cruinniú airgead. Tá cead agaibh cinnte arsa Mamaí, ach caithfidh sibh seanéadaí a chur oraibh féin ar dtús. Cuirfidh mise rud éigin oraibh freisin arsa Daidí, ní bheidh a fhios ag aon duine ansin cé sibh féin. D'ullmhaigh na páistí iad féin don spórt. Chuir Tomás cóta mór air agus seanbhríste leathair a athar. Chuir Áine gúna fada a máthar uirthi. Chuir sí hata ard, a raibh cleite ann, anuas ar a ceann. 'Tá sibh róchosúil libh féin fós, arsa Daidí. 'Ní dhéanfadh sé sin an gnó agus sibh ag dul thart ó dhoras go doras. Ansin fuair Daidí bosca dathanna, scuaibín agus cupán uisce. Chuir sé dathanna geala thart ar a mbéal, ar a srón agus os cionn a súl. Nuair a bhí sé sin déanta, rith na páistí go dtí an scathán. Féach an bheirt againn anois, arsa Tomás. Tá tusa cosúil le bean sí, Áine. Agus tá tusa cosúil le leipreachán, arsa Áine. Tá súil agam go mbeidh pota óir agam ag teacht abhaile dom, arsa Tomás, agus é ag gáire. Leis sin, rith Pingin isteach. Thosaigh sé ag tafann nuair a chonaic sé an bheirt pháiste. Ach nuair a chonaic sé cé a bhí ann, léim sé suas ar Thomás agus thosaigh sé ag tarraingt a chóta. Bhí an-áthas ar an mbeirt acu a bheith amuigh an oíche sin. Chuaigh siad thart ó theach go teach agus ní raibh a fhios ag aon duine cérbh iad féin. Fuair siad a lán airgid, milseáin, liomanáide agus brioscaí. Ach nuair a tháinig siad go dtí teach Liam, cé a d'oscail an doras ach Liam féin. Ní raibh a fhios aige ar dtús gurbh iad a chairde féin a bhí ann. Tar éis tamaill, tharraing sé an cleite amach as hata Áine agus thosaigh an triúr acu ag gáire. Tá fhios agam anois cé hiad an bheirt chustaiméir atá anseo agam, arsa Liam. Cuirfidh mé sean-éadaí orm féin agus rachaidh mé thart in éineacht libh. Agus bí cinnte go gcuireann tú dathanna ar d'aghaidh freisin, arsa Tomás leis. Níl aon bhosca díobh sin agamsa, arsa Liam, ach déanfaidh píosa guail an gnó go breá. Chuaigh Liam leo ansin nuair a bhí sé réidh agus bhí an-oíche ar fad ag an triúr acu. Ní raibh aon phota óir ag an leipreachán ag dul abhaile dó, ach bhí siad go léir sásta mar sin féin, mar bhí punt an duine acu.